Conas is féidir an cine daonna a chothú? Trevor Sargent. Go raibh míle maith agat, Bernice. Áthas orm, onóir, a bheith thar n-ais i nGaeltacht Mhúscraí arís. Agus b'fhéidir go bhfuil aithne ag roinnt daoine orm, b'fhéidir nach bhfuil aithne ag daoine eile orm. Agus b'fhéidir go bhfuil a fhios acu gur, mar a dúirt Bernice, gur Teachta Dála mé. Ach an, An t-aidhm atá agam inniu, b'fhéidir, cur síos a dhéanamh ar cad a spreag mé rudaí a dhéanamh i rith an tsaoil. Beidh drochscéal ann, beidh dea-scéal ann agus beidh dúshlán ann. Só, scéal na dtrí D, d'fhéadfá a rá, b'fhéidir, atá ann. Cad a spreag mé? Is dócha leabhar a scríobh. Cad a spreag mé clárú sa Chomhaontas Glas? Cad a spreag mé dul isteach sa pholaitíocht? Cad a spreag mé post a ghlacadh mar Aire Bia? I ndáiríre, bhí na ceisteanna móra céanna ag cur isteach orm an t-am ar fad aon uair gur spreagadh mé rud éigin suntasach mar sin a dhéanamh. Gan trácht ar mo shaol pearsanta nach mbeidh faoi chaibidil anseo inniu. Ach i ndáiríre, creidim i nDia, creidim gur thug Dia na hacmhainní atá ag teastáil uainn dul ar aghaidh ó ghlúin go glúin agus nuair a dhéantar taighde insan méid a chruthaigh Dia, I ndáiríre, tá sé chomh hiontach sin go bhfuil sé dochreidte ar bhealach. Chuir mé cúpla lipéid thart just chun a chur i gcuimhne dúinn agus úsáid a bhaint as an seomra álainn seo chun é a léiriú. Má théimid siar, tá lipéid anseo 4,600 milliún bliain ó shin. Ní raibh aon oxygen timpeall orainn, mar ní rabhamar ann, is dócha, chomh maith. Agus má théann tú ar aghaidh, is cinnte nach féidir liom an balla ar chúl a fheiscint, ach ar an mballa sin, bheadh an ré Paleozoic, sin áit 650 milliún bliain ó shin, nuair a thosaigh algae Agus i rith an tréimhse sin tháinig crainn ar an saol agus mar sin de. Is cuma, ar mhaith le Johnny, toisc nach féidir le daoine a fheiscint ach cuir ar an mballa cúil, más é do thoil é, mar tá an balla sin i gceist. Agus má thagann tú go dtí an tríú balla anseo tá an ré Mesozoic 250 milliún bliain agus bíonn bláthanna agus éin ag teacht ar an saol faoin am sin agus d'fhéadfá a rádh ó chianaibh ach táimid ag caint 50 milliún bliain tháinig gráinneog agus na hainmhithe, Diarmuid agus Gráinne agus tusa agus mise. Agus anois táimid anseo. Anois, do chreidte, nuair a bhíos mar Aire Bídh i gcónaí bhíomar ag caint ar cad é an bia is tábhachtaí agus sé an práta an ceathrú bia is tábhachtaí ar domhan, mar shampla, ó thaobh cothú daoine agus a leithéid. Agus tháinig an cine daonna ar an saol timpeall 200,000 bliain ó shin. So, má táimid ag caint faoi an lá atá inniu ann anseo, bhíomar ag dul ar aghaidh, bhuel, is dócha go raibh saol cruaidh go leor ann, ach ag dul ar aghaidh agus ag dul ar aghaidh. ag ithe rudaí a bhí ar fáil, éagsúlacht de rudaí, corr ainmhí má bhí an luas againn chun iad a fháil, ach go mór mór duilleoga, sméara agus a leithéid. Anois, timpeall an tréimhse, bhuel, fiú anseo, toisc go bhfuil sé beag ar chúl ansin, ach céad míle bliain ó shin, nuair a bhí an méid daoine ag dul i méid. Talmhaíocht, Cuireadh tús le talmhaíocht sa Mheánoirthear, san Aetóip, Ethiopia, a tháinig daoine chun cinn ar dtús báire, má tá cosúil linne. Agus talmhaíocht, ré na talmhaíochta, you know, i gcomparáid leis na ballaí ar fad, tá sé réasúnta, réasúnta gearrthéarmach. Agus ins an tréimhse sin, tá an saol mar atá againne inniu. Ach le céad caoga bliain anuas, tréimhse ana, ana, ana gonta ar fad. Is dócha gur féidir a rá go bhfuil an saol athraithe as cuimse ar fad. So, má táimid ag caint faoi an lá atá inniu ann, táimid ag caint mar gheall ar Tá brón orm, yeah, sin é, yeah. Agus just chun é a dhéanamh dom féin, 1850 anseo agus 1950 ansin. OK. So, ins an tréimhse atá ann ó 1830 go bhfuil mé, chaith mé ré na tionsclaíochta anseo. Right, úsáid guail don chuid is mó. Anois, tharla rud éigin an-shuimiúil ansin. Níl 'fhios agam ar chuala sibh trácht ar an tUasal Drake. Bhuel, ní fheadar an bhfaca éinne There Will Be Blood, an scannán leis an aisteoir an-mhór le rá inár measc ansin, Daniel Day Lewis. Agus Timpeall an ama sin, 1859, tháinig fear ar nós an fear, an aisteoir sa scannán sin, an carachtar sa scannán sin, an tUasal Drake, i bPennsylvania agus d'aimsigh seisean ola. Agus gan amhras, bhí an míol mór ag cur ola ar fáil roimhe sin agus ní raibh ag éirí rómhaith leis an míol mór. Um, so, um, is dócha go raibh an míol mór fíorbhuíoch um, gur aimsíodh ola ins an talamh an, an, an tráth sin. Agus gan amhras um, mhéadaigh an méid uh, ola a bhí in úsáid agus um, uh, tháinig uh, gluaisteáin agus mar sin de. Agus faoin am mar atáimid, uh, you know, tá úsáid ag dul mar sin. Gan amhras tá carbon dioxide ag dul mar sin freisin. Agus chomh maith leis sin tá cúrsaí bia ag dul beagnach mar sin freisin. Now rud eile a tharla an-shuimiúil breis is céad bliain ó shin anseo, bhí beirt eolaí Gearmánach, Bímid ag brath ar na Gearmánaigh na laethanta seo agus i ndáiríre stiúraigh siad an saol mar atáimid inniu, go mór mór Fritz Haber agus Carl Bosch. B'fhéidir gur chuala sibh trácht ar cuisneoirí Bosch agus a leithéid. Fear innealtóireachta mór le rá a bhí ann ag an am agus d'éirigh leo siúd an. gás agus ola a fuair an tUasal Drake a athrú chun nitrogen a dhéanamh, chun leasú a dhéanamh ar an talamh. So ina dhiaidh sin, ag an bpointe sin, mhéadaigh an méid bia agus de réir a chéile mhéadaigh an méid daoine. So mar atáimid sa domhan faoi láthair, tá dúshlán romhaibh. Mura bhfuilimid chun úsáid a bhaint as an ola sin, agus ní bheidh mórán dul as mar ní bheidh sé ann, ach fiú mar tá sé ann, tá sé an-dainséarach é a úsáid mar níl aon dabht agamsa, Hadean, Ré Hadean, tá's agat Hades? Yeah. Bhuel, bhí an domhan ar nós Hades, mar atáimid ag samhlú Hades má táimid ag léamh scéalta, mar bhí sé ró-the. So, go bunúsach, táimid, in ainneoin, b'fhéidir, na rudaí atá ag teastáil uainn, ag athchruthú an domhain mar a bhí sé sula raibh na coinníollacha cearta againn. In ainneoin go bhfuilimid breá sásta gan Hades a chruthú, táimid ag cruthú a leithéid. So, mar atá cúrsaí faoi láthair, táimid ag pointe nuair atá a lán daoine ar an saol, tá, sé sin de thoradh Carl Bosch agus just tá siad róthábhachtach gan a n-ainm a scríobh An tUasal Drake ansin agus Bosch agus Haber. Tá muidne ag brath ar na daoine seo. Sin na daoine a chruthaigh an saol atá againn fé láthair. Agus. Mar a bhíomar ag caint le Colm agus le daoine eile amuigh, tá sé ar nós druga. Now, chun an dea-scéal a chur in iúl, déarfaidh mé rud amháin eile roimhe sin, agus sé an firic is tábhachtaí dar liomsa atá ann. Ins an saol mar atá, tá leor cloiste againn mar gheall ar chúrsaí bia agus scannal na laethanta seo mar gheall ar chapaill agus a leithéid, agus tá na ceannlínte ana mhór ann. Ach an ceannlíne nach bhfuil ann, gach calorie, bia, atá in úsáid, atá á ithe againn, tógann sé deich calorie, ola, gás agus rudaí atá teacht ón talamh, gual agus a leithéid. So, mar atá cúrsaí, like, ní gá duit a bheith cliste nó aon rud chun é seo a fheiscint. Tá sé an-réasúnta, ritheann sé le ciall, tá na fíricí ann, tá an taighde déanta agus tá sé luaite go minic gur gach calorie, tógann sé deich calorie ola agus gual, agus deireann na daoine, well, something will turn up. Right. Um, now, tuigim, ag caint le Dónall ar maidin ag am bricfeasta, tá todhchaí ann don, don fuinneamh in-athnuachana, um, fuinneamh na gaoithe agus leithéid, ach samhlaigh, An méid ola atá déanta anseo, a baineadh úsáid as ins an tréimhse sin, thóg sé cuid is mó den balla sin agus cuid is mó den balla sin chun an ola sin a chruthú. Now sin an ghrian ag éirí go moch ar maidin gach lá, lá i ndiaidh lae, bliain i ndiaidh bliana, milliún i ndiaidh milliún bliain, agus ag dul faoi arís agus ag éirí agus ag dul faoi arís. So, neart cumhacht na gréine atá san ola sin, sa ghaoth sin agus a leithéid, em, agus tá sé go léir stóráilte, bhí go léir stóráilte istigh sa domhan, sa chruinne. Eh, bhaineamar úsáid as sa tréimhse sin. So, má tá daoine ag rá ní gá ola a úsáid, is féidir gaoth a úsáid, ó sea, cinnte is féidir gaoth a úsáid agus tá gá leis, ach ní féidir leis an méid fuinnimh atá mar chuid den saol againne a chur ar fáil ach amháin dá dtéimis a chodladh, ar nós finscéil, b'fhéidir, ar nós. Diarmaid agus Gráinne, b'fhéidir, agus ansin fanacht inár suaimhneas ar feadh cúpla milliún bliain agus ansin éirí agus beidhmid go breá arís. Just ní féidir é sin a chreidiúint. So, tá mise den tuairim go bhfuil dea-scéal ann ach gur dea-scéal é nach gá a bheith ag brath ar an druga atá mar chuid lárnach den saol inniu fé láthair. Now, cuireann sé sin dúshlán romhainn, cinnte. Ar dtús báire go gcaithfimid bheith ag smaoineamh go fadtéarmach, sé sin le rá, agus b'fhéidir just go go go mbainfidh mé úsáid as an chéad leathanach eile mura miste. So, má táimid ag smaoineamh go fadtéarmach, crainn, go mór mór, go leor crainn, caithfimid a lán crann a chur, dar ndóigh beidh an gas, an carbon dioxide agus a leithéid stóráilte mar charbón agus a leithéid, troscán agus gach rud eile gur féidir a dhéanamh freisin ach tá sé tábhachtach go mbeimid ag smaoineamh go fadtéarmach. Tá sé tábhachtach chomh maith gur. gur féidir linn a admháil go bhfuil ní amháin an ola seo in úsáid ach gur bhfuil fadhb mangaire drugaí againn, go bhfuilimid ceangailte mar a bhí na sclábhaithe ins an naoú aois déag. Táimid ceangailte ins an sórt slí bheatha sin fé láthair so caithfimid sin a aithint. Tá eagraíocht ann a thugtar Admit. Má tá aon duine gafa le drugaí, alcól, tobac, aon sórt eile, ar dtús báire caithfear a aithint go bhfuil sé sin amhlaidh. Agus gan amhras is acronym é seo, cad é, Alcohol and Drug Misuse Independent Treatment. Sin an, sin mar a mhínítear é sin. Ach caithfear a aithint, ní leor a rá, aye, sure, sin go breá, rud éigin a bheidh ar fáil ar ball. Caithfear a aithint go bhfuil sé mar dhruga. Ar an tríú dul síos, beatha shimplí. Dúirt Gandhi, ceann de na laochra, má, cinnte go mbeadh sé seo ag Féile na Laoch, dá mba rud é go raibh sé beo fós, ach dúirt seisean, 'Live simply that others can simply live. Now, dar liomsa is nath cainte fíorluachmhar é sin. Now, dar ndóigh, tá mé ag iarraidh bheith an-shimplí anseo, ach ar bhealach d'fhéadfá a rá gurb é an rothar ceann de na modhanna chun é sin a léiriú, nach bhfuil tú ag baint úsáid as rud éigin nach bhfuil ar fáil a thuilleadh. So sin beatha shimplí. An ceathrú ceann, scil. Bhí mé i dtrioblóid sa saol polaitíocht go minic, ach uair amháin, is cuimhin liom a rá le iriseoir Níor cheap mé go raibh an t-iriseoir ar dualgas, ach bhí, bíonn gach iriseoir ar dualgas an t-am ar fad. Agus dúirt mé, Ceapaim gurb é seo an glúin is lú ó thaobh úsáideach, you know, the most useless generation that ever lived on the face of the earth. Ní fhéadfainn é a bhréagnú. Mar, go bunúsach, ceapaim go bhfuil an fhianaise ann, you know, cé mhéad daoine gur féidir carr a dheisiú, you know, córas leictreachais a dhéanamh, teach a thógáil agus a leithéid. Tá daoine, tá saineolaithe inár measc cinnte anois atá fíorthábhachtach. Ach de na daoine a chuaigh amach you know ar an Mayflower go Meiriceá ar dtús, bhí orthu gach rud a dhéanamh, gach rud a dhéanamh. Ní saineolaithe a bhí iontu, gnáthdaoine a bhí ann. Saineolaithe ar an mBíobla, b'fhéidir, ach ina dhiaidh sin, ní saineolaithe iad. So tá gá le scil agus an scil, gan amhras, dar liomsa, atá níos tábhachtaí ná scil ar bith eile ná conas bia a cruthú. Conas bia a cruthú. And sin ceann de na cúiseanna gur scríobh mé an leabhar. Just pé beag scileanna a bhí agam, theastaigh uaim é a roinnt, é a scaipeadh, é a spreagadh agus sin scil a fhoghlaim. So, tá, chomh maith leis sin, Tá Sonairte, an t-ionad éiceolaíochta, tá mé mar Cathaoirleach ar sin, i gContae na Mí agus tá réimse ionad mar sin timpeall, tá ionad orgánach i Loch Garman, tá an Kerry Earth Education, tá Seed Savers sa Scairbh agus Organic Centre, Liatroim, tá siad timpeall na tíre. Ba cheart go mbeadh níos mó acu ann. Ach tá siad timpeall na tíre agus bíonn cúrsaí agus a leithéid de gach sórt ar siúl acu siúd. Tóg bileog ansin agus smaoinigh, má tá laethanta saoire ag teastáil, b'fhéidir gur laethanta saoire gur féidir rud éigin a fhoghlaim a bheith i gceist chomh maith, rud éigin fiúntach gur féidir úsáid a bhaint as nach féidir, nach gá airgead a chaitheamh chun é a dhéanamh, mar shampla, bia a chur ag fáil a chur ar fáil agus mo bhuíochas do Shíle chomh maith a chuir an clár Garraí Glas ar ar fáil chun muid go léir a spreagadh chun ár chuid bia a chur ag fás freisin. An cúigiú ceann ná Transition Towns. Smaoinigh mé ar dtús a rá le daoine 'tacaigh le do phobal'. Mar a bhíonn ar siúl anseo i nGaeltacht Mhúscraí tá spiorad pobail iontach ann, go bhfeictear domsa ar aon chuma. Ach níos tábhachtaí ná spiorad pobail tá gá rud a thosaigh i gCorcaigh a scaipeadh. Ceann Sáile. in Coláiste an Tríú Leibhéal ansin. Rob Hopkins, an fear a scríobh, bhí sé ina léachtóir ins an Choláiste i gContae Chorcaigh agus bheartaigh sé féachaint an féidir leis an mbaile sin i gContae Chorcaigh dul ar aghaidh gan ola. agus a bheith sásta, ní fáil bháis leis an ocras nó aon rud mar sin, ach a bheith sásta. So chuir sé chuige rud a thug sé Energy Descent Plan a chur ar bun, céim ar chéim. Agus leis an bplean sin spreag sé daoine an lipéad seo a úsáid, Transition Town. Baile idirthréimhseach go bhfuil muid ag dul ón bpointe seo go dtí an pointe siúd díreach mar a bheadh duine ar dhrugaí ag dul ó fadhb go dtí glan. Agus ní tharlaíonn sé thar oíche, níl, you know, tá deacrachtaí ann ach chomh maith leis sin tá buanna ann. Bíonn an pobal ag obair le chéile níos mó ná riamh. Bíonn daoine ag caint lena chéile níos mó ná riamh. Cúrsaí garraíodóireachta atá agam mar bhuail mise le mo chailín sa ghairdín ar aon chuma. So, bíonn scéalta grá i gceist chomh maith, you know. Like, ní obair ar fad é. So, bíonn saol deas taobh leis freisin. So, sin an leabhar Transition Handbook From oil dependency to local resilience agus molaim go mór do éinne, níl mise ag fáil aon rud as, dála an scéil, ach molaim go fóir, go mór do dhaoine é seo a fháil agus é a úsáid, ní amháin é a léamh ach é a úsáid mar i ndáiríre 'sé todhchaí na tíre é, todhchaí an domhain é chomh maith. So, sin Transition Town agus ní féidir liom é a léiriú seachas an ghrian ag taitneamh mar i ndáiríre braitheann sé ar an ngrian má táimid chun dul i ngleic leis an bhfadhb seo. An séú rud dearfach gur féidir a dhéanamh ná just aithint go bhfuil tú ag fágáil slán leis an ola. Díreach mar a ghearrann daoine suas na toitíní timpeall an ama seo den bhliain agus deireann siad, sin deireadh leis sin. Just bain, déan iarracht aithint go bhfuil sé sin ag teacht chun deiridh agus nach féidir é a úsáid arís. Right. Just, now, sin deacair, ach sin sin. Um, agus um, mar, mar a dúirt mé, b'fhéidir, b'fhéidir gur féidir uh, uh, cumhacht na gaoithe a chur leis freisin. Um, so, le cúnamh Dé beidh um, an, an, an, an ceann deireanach, ceann is tábhachtaí, é a dhéanamh go síochánta. Caithfear é a dhéanamh go síochánta, mar tá baol ann, b'fhéidir go bhfaca sibh an scannán Mad Max, agus caithfear a rá go bhfuil an baol sin ann. Inné, nuachtán a cheannaigh mé. Irish Times mar a tharlaíonn sé. Ins an phríomhleathanach, an phríomh, ní phríomhleathanach, an phríomhchuid den pháipéar, an taobh nuachta de, Obama adviser predicts climate battle. Now, mar tá go leor daoine nach maith leo an t-athrú seo, mar tá siadsan agus na daoine a bhfuil scaireanna ina gcomhlachtaí ag brath ar an druga, ní amháin i gColombia nó in aon áit eile, ach brath ar an druga i ngach aon tír a mbíonn ag baint úsáid as atá ag brath ar chúrsaí ola. Agus tá sé ag rá, caithfear a bheith réidh, beidh troid ann. Now, Is cuma liom mar gheall ar throid cainte agus is cuma liom mar gheall ar throid ar chlár Pháidí agus a leithéid, Seacht Lá agus beimid go breá leis an sórt sin troda. Ach má táimid ag caint mar gheall ar daoine ag marú a chéile, mar a tharlaíonn sa Nigéir leis an tionscal ola agus a leithéid ó am go chéile, ansin táimid ag dul ag sleamhnú agus ag sleamhnú isteach sa dorchadas agus, I ndairíre níl aon bua ansin. Níl aon buaiteoirí ann. Mar, ar an taobh eile, ins na leathanaigh gnó, tá, de réir na daoine a scríobh é seo, dea-scéal, Future shale oil supply predicted to cut price of crude oil by fifty dollars a barrel. So, ar aghaidh linn, business as usual, agus tuilleadh ola ag teacht an t-am ar fad. Now, is léir go bhfuil coimhlint ansin. Tá daoine ag rá sin go breá agus daoine eile ag rá tragóid. Now, tá sé i bhfad níos fusa a rá go breá, leanfaimid ar aghaidh mar atáimid. Ach tá glúin eile ag teacht inár ndiaidh. Agus níl páistí agamsa ach tá mise den tuairim má tá éinne ag smaoineamh ar na páistí atá ag fás aníos inniu, Conas is féidir gan dul i ngleic le dea-scéal mar sin mar beidh bua agus beidh gach duine sásta leis agus sin an méid atá le rá agamsa mar ceapaim go bhfuil sé níos tábhachtaí ná riamh. Now ag deireadh, b'áil liom just véarsa amháin a léamh a scríobh an file Seán Ó Ríordáin, de bharr go bhfuilimid anseo, ceapas. Mar seo rud a spreag mé sa pholaitíocht ó bhliain go bliain agus just léifidh mé an tarna cuid den dán Ní Ceadmhach Neamhshuim mar ceapaim gur go bhfuil sé fite fuaite leis an méid atá le rá. Níl áit, níl sruth, níl sceach, dá iargúlta iad, níl leac, bídís thuaidh, thoir, thiar nó theas, nár cheart dúinn machnamh ar a suíomh? Le gean is le báidhíocht, dá fhaid uainn Afraic Theas, dá airde í gealach, is cuid dínn iad ó cheart. Níl áit ar fud na cruinne nach ann a saolaíodh sinne.